ka taa se bananba yɛrɛ arabita duwati ɲɛmaa min bɛ yen ɔ ani ka taa se asɛku mamadu tarawele n'ale arabita duwati yɛrɛ ɲɛmaaba yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yen ka fara bananba yɛrɛ o kiri ɲɛmaa kan o faama ninnu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ko baaraw dayɛlɛ la ɔ tile damadɔ baara n'o ye k'a daminɛ kunun juma bi sibiri ɔ ka taa bila dimasi la hakili la lɛndi baaraw kun bɛ cɛ ɔ an bɛ arabitati duwati u ka ɲɛmaaba asɛku mamadu tarawele an bɛ foli d'u ma ani u ka delikasɔn ka kiba ɲaamɛ a cɛ n'a muso denmisɛn ani mabakɔrɔ ka foli d'u ma ko nin baara ninnu jɔda ka bon fasojɔ la ɔ ninnu bɛ kɛ sababu ye ala ka dimi a na bɔ jamana kan ka yaala ka ala ko cari maaw kɔni u ni ɲɔgɔn cɛ n'ala sɔnna peut-être don wɛrɛ don kibaru la ibrahim kome ale na baara ninnu resume ani a ɲɛfɔ an ye ɛ bi sibiri donya in na an bɛ bi sibiri la kalo min n'an b'a la an ko ko jimadal akhir ale ye san kalo wɔɔrɔnan ye hijira kalo 1400 awa 43 ɔ an b'ale de la kira bɔli maka ka taa madina sanji ba kelen sanji kɛmɛ naani sanji bi naani saba o kalo wɔɔrɔnan tile mugan ni wɔɔrɔ o ye bi ye tubabukalo sa bi ye tile mugan ani kɔnɔntɔn premier mois san 2022 an ka bi kunnafoniw kɔnɔ kuma kun cayalen don mali ɲɛmaaw ni danimariki ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ɔ mali ye kominike kɛ siɲɛ fila ko danimariki sɔrɔdasiw ka bɔ mali la ɔ danimariki yɛrɛ u yɛrɛ ye kunnafoni di kɛ k'u b'u ka maaw k'u bɛn'u retire a na kɛ u taara sa walima u bɛ sira kaban ɔ k'u kɔni sɔnna mali ta ma kunnafoniw u da bɛna se o lahalayaw ma o fana kɔfɛ min ye an ka kayi mara la an ka guvɛnɛri a n'a ka delikasɔn u taara fo nara mara la a yirala k'a fɔ muritaniya k'u ka maa wolonwula min sara mali teritwari la ɔ ka taa sangaboda kɛ ani ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko in tɔ la mali ale yɛrɛ ni muritani ni ɲɔgɔn cɛ cogo min kunnafoniw u da bɛna se o ma o fana kɔfɛ min y'an ka minisiri minisiri afɛri etranzɛri abudulayi jɔpu a fana tun bɛ awa erɔpu a kɔni kumana tubabuw ka kunnafoni siraw la ɔ a fana ye kuma caman fɔ an ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ la ani ka taa se faransi akɔrɔ min bɛ an ni faransi cɛ kunnafoniw u da bɛna se o lahalayaw ma o fana kɔfɛ sa min ye sedeyawo maaw k'u fana ye cikan bila ka na mali la ɔ u bɛ sankisɔn b'a kan ni kɔndisɔn minnu ye kolon olu de bɛ k'an deli sa kunnafoniw u da bɛna se o lahalayaw ma CEDEAO maaw kunu ye ɲɔgɔn lajɛrɛ fana kɛ burukina kama ɔ fanga dafiri min kɛra yen ko burukina ka manburu u y'o dulon i n'a fɔ u y'a daminɛ mali la cogo min yanni ka se ɲɔgɔnye wɛrɛ ma kalo kura ɔ kunnafoniw u da bɛna se o lahalayaw ma ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan ninnu de bɛna kɛ bi kunnafoni yɛrɛ bakurubaya la sɔɔni u na ɲɛɲini k'u walawala todunkan na insha Allah
an badenw n'i ye sɔsɔli donnen ye dugujɛ la o ye tile bɔbaliya ye sisoko abatu sawda banabaatɔw ni banabaatɔ somaw n'i ye aw bɛɛ lajɛlen jigi sigilen ye ka sababu kɛ jirikisɛ finman min sabatira kira ka kumakanw na n'a bɛ se ka duniyatigɛ bana bɛɛ lajɛlen furakɛ fo n'a kɛra saya bana ye o de ye abatu sawda ye u kɛlen kɔfɛ k'u coko fara jɛla ani farafina jamanabaw bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ faransi ameriki gabɔn kɔngo senegal cote d'ivoire angola togo gambi fɔɔ ka taa se an ka faaba kɔnɔ bamakɔ u nan'u ka dagabana butigi belebeleba dayɛlɛ an fɛ ka ilegal segu hotel kaso kɛrɛfɛ cɔyi aw maa minnu de bɛ yen ko aw ja bɛ to ka tigɛ aw yɛrɛ ma walima i nikun dɛsɛlen don ka lafiya dusukundimibana bɛ maa minnu na fɔɔ ka taa se furudimi jabɛti koko mara sayi fɔɔ ka taa se tansiyɔnbana ma kɔnɔdimijugu bɛ buna adamaden minnu na fasadimi nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw minnu de bɛ yen ko aw sunabaatɔ bɛ to ka sugo juguw kɛ u nana ni kisitulu hindi ye walasa aw ka se ka lafiya wa u ma dan o ma fɛn min ye di ye a dilacogo caman bɛ u bolo di ni azali naana ɲagamine ka fara di ni ɲamaku ɲagamine ma fɔɔ ka taa se di ani habatu sawda yɛrɛ ɲagamine ma an balima musolakaw aw minnu de bɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'aw b'a fɛ aw farikolo ka to nuguyalen aw ka saraki Sisoko abatu sawda u kɛlen bɛ ka munitulu kɛrɛnkɛrɛnnen dilan aw kama munitulu min bɛ n'a dilannen bɛ ni situlu gɛrɛgɛrɛ ye fɔ ka taa se tulu dilancogo wɛrɛw ma minnu bɛ aw farikolo minɛ k'a nuguya wa a tɛ kɔlɔlɔ foyi lase i ma o tuma an badenw a ye wuli aw ka sisoko abatu sawdatu sɛgɛrɛ ka ilegal segu hotel kaso kɛrɛfɛ walima a k'u wele u ka nɛgɛjuru siraw la 73 52 85 46 n'i ma se k'o lasɔrɔ i bɛ se k'u kɔngɔ 99 22 57 89 Sisoko Abatu Sauda i kɛra buna adamadenw jigi ye i bisimila
Danaya Voyage, foli ani tanuni o tɛmɛnen kɔ min ni a y'o kɛ ka ɲɛsin a ka kiliyanw ma san fila baara jɔ tɛmɛnen kɔfɛ Danaya voyage ni a baarakɛɲɔgɔnw ko u nisɔndiyalen bɛ a da client bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko danaya kura min ni o sabatira olu ni Saudiya faamaw ani a ko ɲɛnabɔlaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛn'i k'a dɔn k'a fɔ taa ni ka segin wɛrɛw boloda ni Ala sɔnna a ma aw ka umura o baaraw sabatili kama Saudiyakaw fɛ yen nɔ o danaya voyage ko ka aw hakili jigin visa o sɔrɔli o b'i k'a dɔn k'a fɔ sabati ni aw ka coronavirus o vaccination o carnet o yirali ye min fana bɛ yen ni a dati ma tɛmɛ

an bɛ dugawu k'u ye ka diaspora ka membre bɛɛ fo bakurubaya la ɔ lisi masa ma bi ka da baara yɛrɛ n'u taabolo kan an bɛ ka diaspora organisebaaw an bɛ foli d'u ma bakari kulubali ka fara fode kuma ture faransi u ka foli bɛ yen o ni baaraw u bɛ ɲɔgɔn na ɔ nin ye kunnafoni ye ka da ko kiban ressortissant minnu bɛ kayi yan o ko n'ala sɔnna ko bi su in na ɲɔgɔnyeba b'u bolo maa maa ye kibanka ye ɔ ko jama kɛ maa si kɔ ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bakari jakite ale ka so kayi lafiyabugu su in na surafana to dunnen ɲɔgɔnye in yɛrɛ bonya n'a nafa kama ko maa kana to kɔ an bɛ ala deli ala k'o waati ala k'o yira an na ɲɛbɔrɔ la an bɛ don an ka kunnafoni kɔnɔ a bɛ tile damadɔn bɔ an ka mali ɲɛmaw olu kun ye communiqué fɔlɔ bɔ ko danemariki cɛden minnu donna mali la n'o bɛ se sɔrɔdasi kɛmɛ ma ɔ kɔsa in na k'u donna u ni mali kun ma bɛn a kan k'u ka taa ɔ tulo gɛlɛyara o kɔfɛ mali ye communiqué filanan fana kɛ ɔ a kuma kɔni kun kun sura faransi yɛrɛ kɔni kun ye a essayer ka taa europe jamana maa caman ka u bɛɛ la convaincu ɔ u kana se ka sɔn ɛ mali ta in ma cogo min ɔ ko kɔni taara a tɛ tugu a tɛ tigɛ ɔ ka d'a kan ko danemark ɲɛmaw ɔ a fanga ɲɛmaw k'u kɔni ko k'u bɛn'u ka maaw bɔ mali la ko k'u bɛna bɔ mali la ka d'a kan ko an ka mali ɲɛmaaw y'o de ɲini ɔ force spéciale minnu kun nana k'u bɛ segin ɔ danemark ministre affaires étrangères ale yɛrɛ kɔni ka fɔ la n'o de ko ye kofod ale yɛrɛ conférence de presse dɔ kɛ alamisa tɛmɛnen assemblée ɲɛfɛla la ɔ kɛrɛnkɛrɛn na ɔ ale yɛrɛ kɔni ye kunnafoni di kɛ ɔ ko awa ko maa minnu ye fanga dafiri jamana kɔnɔ u b'o de fɔ quoi u t'a fɔ mali autoritéw dɛ ɔ ko coup d'état général kɛlaw coup d'état généralw kulu u b'a fɔ ten de ɔ hali n'a ye nin bɛɛ kɛ voilà coup d'état généralw ɔ k'olu de ye kumakan bɔ ka sɛbɛnni bɔ k'a fɔ ko danimariki ghayru marghubin fi walima k'a fɔ ko an m'u reçoit k'u ka taa voilà o kosɔn ko o min filɛ nin ye k'olu tɛ o se k'a accepter quoi ɛ mali ɲɔgɔn kuma b'o de jira k'olu yɛrɛ ka fɔ la mali k'a fɔ olu ka taa o kumana k'olu se k'o akisɛpite o kumana k'o de kosɔn k'olu ye desizɔn ta o kumana k'a fɔ ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen k'u b'u segin ka n'u yɛrɛ fabara i n'a fɔ u y'a f'u ka kunnafoni kɔni na cogo min na o kumana k'o kɔni kɛra nin lahalaya de la ka d'a kan mali kun y'a jira ko bɛnkan tɛ a ni danimarike ni ɲɔgɔn cɛ nin lahalaya in na u kana u ka mɔgɔw bila an fɛ yan o de kosɔn u ye kominike fɔlɔ kɛ u ma taa filanan u ko k'u teliya ka bɔ yen dɔw yɛrɛ kun ko k'u kun bɛ ka labɛn kɛ n'u kun ma bɔ o la dɔrɔn hali anbasadi yɛrɛ kun bɛ taa da fɛ wala delɛ kun bɛ d'anbasadi yɛrɛ ma ɔ u tile damadɔ walima ɛri damadɔ o fana k'a ka minɛnw cɛ ɔ o y'o de ye sisan olu yɛrɛ y'o cogo dɔn n'a ma kɛ a kana kɛ mangoya ji ye yanni ko tɔ bɛɛ ka ɲagami ɔ k'o kuma na k'u k'u bɛn'u ka maaw ka taa n'u ye ɔ n t'a dɔn n'a sɔrɔ u taara wa walima u bɛ sira la wa ɔ walima cogo jumɛn don ka d'a kan ninnu ka kumaw don ko kɔni bɛ nin lahalaya na wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen
mali kɔnɔ yan ko min ye an ka otorite dɔw bɔra ka taa nara mara la ɔ kɛrɛnkɛrɛnna kayi yɛrɛ kolonɛli ɔ sumare ani a ka jɛkulu k'u kɔni taara ka d'a kan muritanikaw k'u ka maa minnu sara ɔ k'u sara nara mali teritwari de kɔnɔ ɔ an ka maaw kɔni taara ka se ka taa maa minnu sara dugu min na ko adil bakar adil bakar ka se ka taa dugawu don kɛ banbaatɔ ka maaw ye ka folikan k'o d'u ma ɔ ka laban ka a ɲɛɲini olu yɛrɛ bolo maa minnu sen bɛ ko in na mali kɔni y'a jira k'ale sigan bɛ k'a fɔ ale ka maaw nɔ tɛ ko in ye olu sigan bɛ nin juguya waleya de tatɔ tɛ ka ɲɛsin mali ma ko in na ɔ a na kɛ muritani fana ye ko in kɔni faamu o de kosɔn sa ko an ka maaw taalen ɔ muritani yɛrɛ ɔ ale yɛrɛ ɲɛmaa dɔw kumana u ka faama dɔw olu yɛrɛ kumana olu y'a yira k'a fɔ hali sisan ɔ k'u sera ka maa naani de ka maaw dɔn ɔ maa minnu sara u ye maa naani ka maaw de dɔn mɛ ko maa saba tɔ u kun ma se k'olu lahalaya dɔn walasa ka olu ka maaw fana dɔn i n'a fɔ kunnafoni kɔni ye a di cogo minnu na o senfɛ sa an ka maaw kɔni taara ɔ k'u kɔni ko ko ankɛti kɔni bɛna dayɛlɛ min y'a to ko ninnu kɔni kɛra k'a ɲɛɲini a kɛra maa o maa ye ɔ n'u kan ka di kiri ma cogo min k'o bɛ kɛ ɔ ko o baaraw yɛrɛ kɔni ko o kɔni sigira sen kɔni kan muritani ye ankɛti dayɛlɛ mali fana bɛna kɛ ɔ a bɛna lajɛ maa minnu sen bɛ a la ɔ k'a ɲɛɲini ni lahalaya min don a ɲɛ ka se ka dɔn o senfɛ an ka maa minnu taara k'u kɔni ko a perezidan tɔgɔ la n'o ye kolonɛl asimi koyita ani pepulu maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la ka se ka taa foli di u sinjiw n'u badenw ma n'o ye pepulu muritaniyɛn ye ɔ kasaara min kɔni y'u sɔrɔ ɔ ko kayi mara la ɔ n'o ye kolonɛli musa sumare ɔ ale yɛrɛ kɔni tun bɛ delegasɔn kɔni ɲɛfɛ ɔ ale n'a ka maaw ka fara sɔrɔdasi ɲɛmaa wɛrɛw kan ni lakana maaw ani ka fara kɛrɛnkɛrɛnna maa wɛrɛw kan olu de kɔni taara nin yɔrɔ kofɔlen na ka se ka taa dugawu don kɔni kɛ i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min hali bi sa an bɛ ala de deli

An ka minisiri afɛri etaranzɛri n'o ye abudulayi jɔp a kumana na kosɛbɛ ɔ kɛrɛnkɛrɛn na abudulayi jɔp faransi olu yɛrɛ ka ɲɛmaaw u ka minisiri afɛri etaranzɛri a ye kuma lankolon dɔw fɔ ɔ o kuma ninnu ɔ kɛrɛnkɛrɛn na a y'o ta ko o ɲɛsin mali kɔni ma ɔ kɛrɛnkɛrɛn na ka mali kɔni ka an dɔgɔya ɔ faransi minisiri afɛri etaranzɛri ka kuma in kɔni a ye min fɔ a ka kunnafoni siraw la ɔ an tɛ jɛ an ka o walawala wa ka d'a kan olu yɛrɛ ka fɔ la ko sɔrɔdasi minnu n'u b'an kunna mali la k'u sigilen tɛ eh, sariya la ko sariya tɛ epi fana ko sɔrɔdasi ninnu k'u tɛ mitirisi kɔnɔ kuwa o kɔrɔ olu bolo tɛ se ka da u kan bilen wala kuma bɛ min yira kuwa ɔ o y'o de yira o mana k'u kɔni bɛ u jɛɲɔgɔnw wele u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan nin y'u ka kuma fɔlɔ ye ko silamɛya terorisi minnu b'a kɛ ka gɛlɛya k'u ka se ka jɛ u ka se k'u kɛlɛ hali n'a sɔrɔ ka kuma bɛ min jira n'u ni mali lakana maaw n'u ma se ka bɛn na faransi minisiri afɛri etaranzɛri n'o de ye zan ivu lediriyan a kumana u ka arajoso dɔ ra rtl n'o kɛra kunun juma ale yɛrɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko sɔrɔdasi minnu bɛ mali la sisan karija bilfiil an seyitara o kɔrɔ faransi bolo dan t'a kan dɛ ɔ sisan mali fanga kɛra mali maaw ta ye asimi ye maliyɛnw ta ye jɔpu ye maliyɛnw ta ye sogɛl ye maliyɛnw ta ye fɔlɔ ɔ an ka minisiri n'an ka perezidan faransi ta de kun don n'olu k'u ka min kɛ u b'o kɛ f'u bɛ ɲinɛ u ka sabara kɔ wala mɛ sisan ɔ ni maliyɛnw k'u ka dan yɔrɔ min u bɛ dan yen de ni maliyɛnw k'u k'u sigi yɔrɔ min u bɛ sigi an k'a faamu o mana faransi ko tiɲɛ yɛrɛ la nin waati in na ale bolo t'an ka maaw kan tiɲɛ yɛrɛ la k'u tɛ maîtrise kɔnɔ bilen o kɔrɔ u tɛ diɲɛ kan mɛ o mana k'u tɛ sariya la o mana n'u t'olu ka maîtrise kɔnɔ dɔrɔn k'u tɛ sariya la u ka kuma ye nin de voilà mais peuple malien kɔni u b'an ka sariya la fɔlɔ an b'a fɔ à cent pourcent dɛ ɔ minnu kɛra n'u ɲɛna an b'o fɔ ni min fana ma ɲɛ o bɛ jɛ ka dilan cogo min o fana ka jira ka d'a kan hadamaden ma dafa o senfɛ n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ ɔ faransi ale yɛrɛ ka kuma na ko europɛnw ani faransi ɔ k'olu kɔni ɲɛ bɛ ko ninnu na cogo min olu bɛ terorisiya kɛlɛ min na mali kɔnɔ ko feerekew bɛ ka don a la kuwa ko k'olu ko gɛlɛnw bɛ ka bila ɲɛ epi fana ɔwa o ni mali ni ɲɔgɔn cɛ politiki kunda sɔrɔdasi kunda kɛrɛnkɛrɛnna ko k'olu gɛlɛyaw bɛ ka don a la olu yɛrɛ ko ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ka ko to nin taabolo in na aa k'u tɛ se ka tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ ko in na tan dɛ ka ko to ta mali la olu ka to yan walima olu ka kɔntinɛ nin kan olu yɛrɛ ka kuma na k'a bɛ sɔn ka gɛlɛya ka d'a kan ko mali kɔni a mɛtirizi t'u bolo sisan wala o tuma na ko nin ko in lahalaya la olu tɛna se k'a fɔ k'u bɛ mali kɔni k'u b'a defan olu yɛrɛ kɔni bolo k'olu n'u jɛɲɔgɔn tɔ yɔrɔpɛnw k'u kɔni bɛ k'a jateminɛ u bɛ se ka jɛ ka terorisiw kɛlɛ cogo min na olu yɛrɛ ta la mɛ waati laban in na k'an b'a dɔn mali ale ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ u cɛ gɛlɛyalen don surutu faransi kɔni eh, ale bɛ k'a jira ko wagnɛri bɛ an fɛ ani yɔrɔpɛnw mali yɛrɛ maaw ko ko irisi don faransi kɔni ye yɔrɔpi jamana tan ni naani k'a eseye ko k'u lakɔnvɛnki olu bɛɛ bɛ se ka jɛ cogo min mali danimariki k'u bɛ to yan cogo min a tun y'o bɛɛ kɛ mɛ k'olu sa va pa danimariki taalen tiɲɛ yɛrɛ la o de digira faransi la to ka tɛmɛ a bɛɛ kan ɔ faransi esuwera o la o kɔni kɛra a ma kɔlɔlɔba de o senfɛ sa jɔpu ale fana kumana n'o ye mali minisiri afɛri etaranzɛri faransi kɛlen ka an dɔgɔya tan k'a fɔ an ka otoritew olu tɛ ko kunna walima a b'i n'a fɔ olu tɛ pepulu de reperezante olu yɛrɛ ka ye la ɔ ne ye nin kuma in an ka minisiri afɛri etaranzɛri a ye nin kuma in kɔndane ka bɔ faransi minisiri afɛri etaranzɛri da o tuma na k'a jira k'a fɔ ko danimariki ɔ a nana an fɛ a ma na fan ɲuman na u k'a ka segin o mana k'a bɛ min fɔ faransi n'o ye jɔpu ye ko faransi kan ka pepulu mali bonya de ko ka kuma kɔrɔlenw ta ko fo ke faransi k'an bonya de nous respecte wala o mana jɔpu fana y'a fɔ faransi ye ɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko f'u k'an bonya de dɛ ɔ u bɛ to ka kuma minnu ta k'a suuru an kan k'a suuru an kan waati bɛɛ a b'an ka faamaw dɔgɔya a b'an ka ɲɛmaaw dɔgɔya a tɛ dekuraze a la o mana ko kuma kan ka dabila wala o tumana an ko kɛra danemariki min kama ale y'a faamu ale y'a ka sɔrɔdasiw ta ka ban hali bi a bɛ kuma ko nin na o tumana jɔpu labanna k'a fɔ ko faransi kan k'a dɔn nin ɲɔgɔn kuma man ka bɔ faransi da faransi ye jamanaba ye cogo min waati bɛɛ a ka faamaw bɛ kuma kuntan fɔ nin fɛnw na ko nin ɲɔgɔn kuma man ka bɔ faransi da ko jɔpu kɔni ye nin kuma in kɔni fɔ ɔ minisiri jɔpu fana a kumana tuguni ɔ fɛn min yɛrɛ ye awa an ni faransi cɛ akɔriw ɔ kulu k'a dama dew kan dɛ a dama dew kan ɔ minisiri jɔpu a kumana o la ka d'a kan ko ko akɔri min b'a ni faransi cɛ mali b'a fɔ a ka kɛ cogo minnu na mali y'o laɲini de bila ka taa faransi wala bɛn kɛra min kan ɔ ko kɛrɛnkɛrɛnna min b'a ni faransi cɛ kɔrɔlen ko ni mali constitution bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o ni mali ka to maliyɛnw ta la kulu k'u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a yɛrɛ ka kuma dɔw bɛ min jira ni kudeta kɛra n'a kɛra faransi sago ye a b'a a t'o kɔndane ɔ ni maa min ye fanga ta n'a ma kɛ faransi sago ye hali n'o kɛra pepulu sago ye kulu faransi ɔ ɔ a b'o kɔndane a b'a fɔ k'o man ɲi o tuma na jɔpu ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni fɔ o de kosɔn jɔpu ko ko olu ye bɛnkan minnu akɔri u y'a bila ka taa faransi ka d'a kan a ni mali yɛrɛ maliya tɛ bɛn a ni mali yɛrɛ ka to a ka jamana kelenya la a tɛ bɛn falen kan ka don min na ni faransi sɔnn'a ma ɔ ko ni mali yɛrɛ obilizera k'akɔri in to yen siɲɛ kelen ko mali b'a to yen dɛ o kɔrɔ kulu a totɔ don yen parce que mali ye min sɛbɛn ka taa faransi tɛna sɔn o ma wala ɔ mali dun tɛna se ka bɔ a ta kan ɔ minisiri labanna k'a fɔ k'a jɛya k'a fɔ ko min ye mali ye laɲini min kɛ faransi fɛ akɔri ko in na ko mali b'a fɛ faransi k'u jaabi teliya de la wala ko n'o ma sɔrɔ n'u ma teliya ko mali b'a ka responsabilité ta dɛ kulu aa kuma jɛlen ye nin ye dɛ an ye ci bila ka taa a ma nin y'an ka laɲini de ye ɔ an b'a fɛ defansi ka k'an ni ɲɔgɔn cɛ tan ɛ a tɛna to yen badaa badaa ko ye ɔ dɛlɛ de bɛ ko la ɔ n'a jaabi ma na joona mali ka responsabilité min da ka di mali la ɔ o kɔrɔ ko mali b'a ka responsabilité ta ko jɔpu y'o fana jɛjɛlen fɔ i n'a fɔ kunnafoni y'a di cogo min o de kosɔn o mana u ye jɔpu ɲininka ko min ye k'a fɔ u bɛna fɔ faransi ka taa direct wa ko jɔpu ko kɔni u m'o kɔni fɔ fɔlɔ o tɛ mali tabali kan nin waati in na k'a fɔ u bɛna fɔ ko faransi ka taa mais ɔ ko ni mali kɔni y'a jateminɛ k'a fɔ faransi toli an ka territoire kan o ni mali intérêt tɛ taa ɲɔgɔn fɛ k'olu tɛ sigasiga k'u ka responsabilité ta o tuma na u kan ka min kɛ u b'o kɛ ɔ jɔpu n'a t'a kalama a b'a kalama a bɛ ka kuma musala de faransi to yan n'an ka intɛrɛ tɛ taa wala a bɛ ka kuma munumunu halisa ka faransi to yan ni mali intɛrɛ tɛ taa wala kuma bamanankan y'o ye ɔ n'a sɔrɔ komi diplomasi don a bɛ kuma fɔ dɔɔni dɔɔni ka na fo ka na se a ma ɔ maa min ye diplomasi faamu fɛn fɛn bɛ nin kɔfɛ kulu o ye faransi taali de ye n'ala sɔnna faransi bɛ sira la kaban a taatɔ don o tuma na jɔp kɔni ko ko faransi n'u maliyɛnw y'a ye k'a toli an fɛ yan a n'an ka intɛrɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ k'olu tɛ yila yila u tɛ siga siga k'u ka responsabilité ta mais ko an ma se o niveau ma fɔlɔ wala k'an ma se o niveau ma ko jɔp ye nin kuma in kɔni fɔ nin ko in a b'an ni faransi cɛ a ko kɔni duurulen don kosɛbɛ wa hali bi sa an bɛ ala de deli Bɔda ɲuman ala k'o k'an balima silamɛw bɛɛ la gɛlɛn awa faransi ɔ ko u fana kumana kunun juma a fana so fɛrɛ fana fɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la ko fana ko u bɛ k'a jateminɛ olu yɛrɛ kɛlen sahɛli la surtout mali la olu yɛrɛ kɛlen mali la u ka sɔrɔdasiw k'u bɛ k'a jateminɛ o bɛ k'a refusé kɛrɛnkɛrɛnnenya ko an ka sɔrɔdasiw ka pression ba de b'u kan nin waati in na ɔ ko faransi sɔrɔdasi minnu ɔ ani ka fara takoba kan n'olu k'u ye force spéciale ye ɔ ani ka fara u ka maa minnu n'u k'u bɛ k'an ka mali maaw dege ɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'u kɔni bɛ ka a jateminɛ n'u kan ka to yan n'u man ka to yan o de kosɔn ko n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ u n'o o baaraw de kɔni bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na ka d' a ka olu yɛrɛ bolo olu nakun ye jihadi kɛlɛ min ye mali autoritéw kɛmɛ ka ko minnu sigi sen kan tiɲɛ yɛrɛ la ko n'olu ka baaraw tɛ taa fankelen o kosɔn juma tɛmɛnen n'o ye kunun ye ɔ olu yɛrɛ kɔni ko faransi ɔ k'ale n'a jɛɲɔgɔn européenw ko filɛ taabolo min kan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'a tora ten k'olu tɛna se ka to mali la jɔn kala ko ko filɛ taabolo min na mali bolo mali kɛmɛ k'u ka wonun gere cogo min irisiw ka avion bɛ sanfɛ u ka janfɔ bi ka ye n b'a fɔ n ko sira n ko nin de y'u bɔ santarafiriki n'i ye sira ta dɔrɔn o bɛ taa o ɔ ko tiɲɛni yɛrɛ la ni ko tora tan k'olu se ka to tan dɛ olu de ye terorisi sɛfu ye o aa a ko an nana terorisi kɛlɛ o mara ko ni ko i ma mali ko nɔgɔyalen kama ko ni ko tora tan ko jɔnkala mali kɔnɔ olu tɛna se ka to tan k'o de kosɔn u ka ministre des affaires étrangères jean-yves le drian kunun juma na a fana kumana u ka arajo la tuguni a kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ k'a ko jateminɛ mais ko ni ko kɔni tora tan ko minnu b'olu ɲɛ gɛlɛya min bɛ yen n'u bɛ k'u sɔrɔ erɔpu ni faransi mali kɛlɛli ko in na ɔ terorisi kɛlɛ la ko ni ko tora tan tiɲɛ yɛrɛ olu tɛ o se ka taa ɲɛ k'o de kosɔn k'u n'u u ta u jɛɲɔgɔnw k'u bɛ k'a jateminɛ ɔ u yɛrɛ mali jalaki k'o kɛmɛ ka wagnɛri ko kɛmɛ ka t'olu de nɔfɛ ka na mali la mali dun ko ko wagnɛri tɛ ko accord de b'a ni irisi ni ɲɔgɔn cɛ mali y'o jɛlen fɔ ka d'a kan u b'a dɔn min bɛ yen irisiw tɛ kuma u tulo irisi tɛ kuma o de kosɔn u taatɔ don n'u fana bɛ t'u bɛɛ kɛ su ye ɛ u b'a dɔn mali cɛ don faransi ka fara cogo min ko jɔbu yɛrɛ ye ci fɔ faransi ye ko faransi b'a fɔ waati bɛɛ k'a maaw bɛ ka sa yan an ka sɔrɔdasi ko anw ma deli ka taa aw défendre wa ko faransi ɲinɛna o kɔ wa aa alimaɲi kɛlen ka taa kafe min faransi yen ɔ n ko donald trump y'a fɔ ko ko angilɛ kalanna faransi yen ɛri damadɔ u ma angilɛ kalan yan ɔ n ko finmanw de taar'u bɔ jɔbu fana y'o segin faransi tulo la koyi ɔ n'an ka kolonɛli min fana n'o bɛ minisitiri la territoirew kunna o fana ko faransi kana nin kuma sugu ninnu fɔ o fana ye jɛlen jɛlen de fɔ faransi n'i kun ko ko mali ɲɛmɔgɔ bɛ sɔrɔ min bɛ nin fɔ da ni da kulu an yɛrɛ tun b'a fɔ waati bɛɛ k'an ka maaw se ka mɛ n'u y'a fɔ fana an b'a fɔ dɛ wala sinɔ fanga tɛmɛnen ninnu tɛ se mɛ ninnu kɔni bɛ k'a dɔw fɔ o mana faransi tiɲɛ yɛrɛ la ɔ k'a degunna nin waati in na ɔ a laban kɔni minɛnw cɛtɔ de koyi ka d'a ka janfaw mali bɔra a kominikasɔn caman kalama ɔ k'o kɔni bɛ nin lahalaya in na wala bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen awa min ye sedaw mɔgɔ ye ECOWAS ɔ olu fana kɔni ko u ye sariti dɔw kɛ ɔ kɛrɛnkɛrɛnna ko ni mali y'o kɛ k'u bɛ anbariko ta ka bɔ mali kan ɔ n'o ye ka elekisɔn ko ko organise ɔ n'o kɛra o tumana ko mali anbariko bɛ ta ka bɔ a kan ɔ ko n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ k'u kɔni bɛ ka jaabi de kɔnɔ ka bɔ mali faamaw yɔrɔ mali yɛrɛ maaw ɔ elekisɔn a kan ka kɛ waati minnu kɔnɔ an ka waati tɛmɛnen u ka cidenw nana olu tun bɛ ka kalo tan ni wɔɔrɔ de fɔ mɛ an ka faamaw ko ka dɔn maliyɛnw ka laɲini bɛ se ka kɛ ka bɛn o kɔnɔna ma ɔ mɛ sisan disikisɔn kɔni de daminɛna ɔ sisan o sedaw tun kan ka fɔlɔ nin de la wala a ka san duuru ka ca a y'a to nin na mali fana b'a fɔ ka dɔn ɔ yanni ka se daw tuguli ye mɛ sisan u panna min kɔnɔ fila ka sago de ma sisan u y'a ye u bolo anbariko tile saba mali bɛ wuli u y'a ye mali bɛ ka sɛmɛ sɔrɔ sisan kɔni laban na k'u kɔni bɛna anbariko wuli ka d'a kan inɔn afirikɛni fana tɛ k'u dɛmɛ ko in na ten kosɛbɛ ɔ kɔɔri faransi erɔpeyɛnw y'a ɲini ka se ka taa ni finmanw ye ka taa burikisɛli ka se ka taa fara ko anbariko wɛrɛ bɛ ta ka da mali kan cogo min ko farafin ɲɛmaaw tɛ ka sɔn o ma fana ɔ an n'a sɔrɔ an ni mali tɛ bɛn ɔ n'u y'an bari k'a fɔ an bɛ taa minɛ ka di olu ma tuguni caman bɛ ka ideyoloji faamu u tɛ ka sɔn tɔw caman ka laɲini ma o la ɔ nin waati in na k'u kɔni ko ko ni mali n'u bɛnna ni u kalandire dira ɔ min bɛ fan fila bɛɛ jɛ sedaw ani olu ka jɛn n'a ye ɔ ko n'o kɛra u bɛ sanction min n'u y'o d'a kan k'u b'o kɔni ta ka bɔ Mali kɔni kan i n'a fɔ u y'a fɔ ka kunnafoni kɔni na cogo min na o tuma na ko olu yɛrɛ kɔni ka jateminɛ na ko sɔrɔdasi minnu n'u fil'an kunna k'olu b'a fɛ ka to fanga de la fanga min n'o o bɛ caya san duuru ye ka d'a kan olu ka jate la kalafili tun kan ka kɛ ka bɛn kalo kura le 27 ɔ sisan ko nin kalandire kura k'a bɛna daminɛ ka san duuru wɛrɛ kɛ o kɔrɔ o bɛna daminɛ a zero kura de olu bolo ko ninnu tɛmɛna san duuru kan a lahalaya la o mana ko kɔni bɛ nin lahalaya in na ɔ a kuma kɔni bɛ sen na ɔ n t'a dɔn bɛn bɛna taa kɛ lahalaya min kɔni kan ɔ kalafiliko lahalaya kɔni na sisan a labanna delili la sedaw maaw olu ni an ka faamaw ni ɲɔgɔn cɛ ɔ ko kɔni bɛ nin lahalaya in na an kɔni bɛ min fɔ ɔ an bɛ o de kan mɛnna ni piriw nɔgɔyara golo tɛ yan maloko waati bɛɛ n tun b'a fɔ yan ani sukaro ka sin ka bɛrɛ fɔ dɔrɔn an ye duwaye bin a ye fɛn nɔgɔya n ko a nɔgɔya foyi tɛ se misikinɛ ninnu ma a foyi tɛ s'a ma sukaro kilo kɛmɛ ni mugan ni se kɛmɛ ni bi saba bi naani yɔrɔ dɔw la kɔnsumatɛriw yɛrɛ ka ɲɛmaaw bɔra k'a dekilare bamakɔ n'o ye ɔ k'a fɔ ko a sukoro piri yɛlɛla yɔrɔ dɔw ko kɛmɛ ni bi naani yɛrɛ malo bɔrɛ waa saba ni kɛmɛ wɔɔrɔ yɔrɔ dɔ yɔrɔ dɔ waa saba ni kɛmɛ naani an ye nin de fɔ a mɛnna kɔngɔ gɛrɛfu man ɲi dɛ asimi wala malo kɔni a kana o dulo ma ka mɔnɔpoli la nin waati na sɛki modibo jara ka waati embargo kɛra daw tugura malo bɔrɛ nana quatorze mille sukaro fana prix jiginna han ani tulu tulu yɛrɛ waa fila ni damadɔ ese a tun bɛ se waa saba yɛrɛ ma aa aa kɔngɔtɔ ni marifatɔ o man jan ɲɔgɔn na dɛ wala kɔngɔ bɔmu ka jugu marifa ye ala k'an kisi o mana a ye mɔnɔpoli ko in bɔ a la aw bɛ nɔgɔya minnu kɛ a hɛrɛ foyi tɛ se dugumamaw ma a hɛrɛ foyi ɔ sisan an yɛrɛ bɛ k'a mɛn ko covid wari dɔ kan ka di dutigiw ma dɔw yɛrɛ y'o ta sɔrɔ kaban kulu wala wariba min kun votera a na kɛ asimi y'a bɔ wo kɔnɔ kɛ dutigi bɛɛ kan ka waa tan ni segin segin sɔrɔ ɔ ko dutigi dɔ bɛ k'a sɔrɔ an yɛrɛ dutigi an ma fɛn sɔrɔ kulu ma fɛn sɔrɔ ne ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ wala wari nin bɛɛ kɔrɔ jamana bɛna laadiriya kan wala k'o bɛ ka di covid ye gɛlɛya se minnu ni fɛnw ma ɔ mais min ka gɛlɛn nin bɛɛ ye a ye sukɔrɔ ye a y'a to a y'a jigin a ye malo a ye mɔnɔpoli ko in bɔ a la premier ministre i n'i ka jama a ye kuma in kolonkolon ka s'u ma u b'a fɔ an ka ci las'a ma ɔ kɛrɛnkɛrɛnna min don a ye mɔnɔpoli ko in bɔ a la nin transition in kɔnɔ fɔlɔ malo ni sukɔrɔ ni tulu ni min bɛ se ka na n'a ye ani farini n'o kɛra hali n'a dédouanement ko a ye nɔgɔya o ye kuma bannen malien de lajɛ o la sinon a nɔgɔya tɛ se population ma dɛ o mana ko kɔni bɛ ta o mana k'a fɔ sisan négociation kɔni bɛ yen kalafili ɔ o bɛ se k'a ɲɛɲini cogo min bɛn bɛ k'a ko la cogo min mali yɛrɛ ani sedaw mɔgɔ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen

ɔ ale kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ la ɔ min y'a to fanga dafiri kɛra a ye 15 miniti ɲɔgɔn kɛ kuma na k'a fɔ u ni diɲɛ akɔrɔ u bɛna taa ɲɔgɔn fɛ u bɛna droit de l'homme u bɛna respecté ɔ mais ko jamana yɛrɛ constitution bɛ sagi ɔ kuma na min na ni waatiw kɔni ni a sabatira o kuma na ko ni laɲiniw sabatira u na constitution sagi a nɔ na ɔ ale kɔni ye nin fɔ ɔ min ye sedaw maaw kɔni bɛ min ɲini ko u ka peredankɔrɔ k'u k'a bila joona k'u ka teliya kabore ko a ka bila a ka bɔ garde à vue la ka d'a kan ko a yɛrɛ lakananen don nin waati na kosɛbɛ sɔrɔdasiw kɛmɛ k'a lakana o mana ko o kuma kɔni fana fɔra ko kɔni ko feburuye kalo nata o tile saba ko sedaw fana kan ka ɲɔgɔnye kura wɛrɛ kɛ akara ɔ n'o kɛra u kan ka ko min kɛ u kan ka bɛn lahalaya minnu kan burkina kama ɔ u n'o o ɲɛfɔ i n'a fɔ kunnafoni kɔni y'a di cogo min na o de kosɔn sa ɔ olu yɛrɛ kɔni ko n'o ye burkina fanga ɲɛmaa kura ka kuma n'u ka jamana telefisɔnso la k'a fɔ k'u ka jamana a n'a jɛɲɔgɔn jamanaw ɔ kɛrɛnkɛrɛn na k'u kɔni mago bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de la ka tɛmɛ hali waati tɛmɛnenw kɔni kan i n'a fɔ kunnafoni kɔni y'a di cogo min na ɔ ale yɛrɛ kɔni bolo ko ni ko basigira ɔ a ma waati kɔni fɔ ko constitution a bɛ segin a nɔ na wala a kɔni ko min ye lakana ko ye k'o de y'ale ka ko kun fɔlɔ ye jamana kɔnɔ ka d'a kan ko jadi kɛlɛ min b'u kan a bɛ waati jan bɔ ɔ k'o de ye ale kɔni ka ko o fɛn ye ɔ k'a y'a ɲini minisiri kɔrɔw fɛ k'u kana bɔ burukina ka sɔrɔ o ma d'u ma dɛ wala kɛrɛnkɛrɛnna nin waati in fana na ani sandikaw ɔ ani ka taa se forces vives ma ɔ n'olu kɔni bɛ ɲɔgɔn ye ni dongabɔw la walasa burukina a bɛ se ka jɔ kala kan a bɛ se ka ɲɛ cogo min an bɛ burukinakaw bɛɛ fo ɔ an b'an ka imamu eh, asaka adamu siribe an b'a fo yen k'an lamɛnjɛkulu bɛɛ fo burukina ko ala ka bɔda kɛ an n'u ye pepulu burukina pepulu maliyɛn ɔ hali pepulu gabɔnɛ dɔw bɔra ka mali suteni mali ko in na kosɛbɛ ɔ ani ka taa fara côte d'ivoire senegal yɛrɛ maaw k'u bɔra ka mali dɛmɛ kunu kosɛbɛ ɔ an bɛ dugawu kɛ farafindenw n'an ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn ɔ o ye ko jɔnya bannen wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen. faransi ministre affaires étrangères ale bɔra ka kuma bi sibiri yɛrɛ a ko ko ale ka jamana n'o ye faransi ye. anna biladaha la yumkinuha albaqa'u fi mali bi ay samani wala aw sira kula nana kɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko faransi ka to mali la a mana kɛ cogo o cogo k'u tɛ se ka to yan ka d'a kan a labanna bi sibiri kuma kɛra o ye donc ye ministre affaires étrangères ka kuma ye marifa dabulu ministre yɛrɛ bɔra ka kuma bi sibiri k'olu tɛ se ka to mali la nin waati in na nin cogo in na tan ka d'a kan olu yɛrɛ kɔni bolo depuis fanga dafiri in kɔni kɛra ɔ a ka kuma kɔni na u ka arajoso dɔ la bi sibiri in na k'u tɛ se ka to yan nin waati in na wala k'u tɛ se ka to yan ko faransi kɔni ɔ k'a na to u na maaw ma banbagancijɛkulu ma olu yɛrɛ bolo ko silamɛ banbagancijɛkulu b'a fɔ ten de k'olu bɛna olu kɛlɛ a n'a kɛ u bɛ t'u jatigila kɛ jamana wɛrɛ ye mais mali in kɔni u n'o b'u ka ko kɔni na ka d'a kan ko mali bɛ taabolo min na kudeta kɔni kɔfɛla la ko u tɛ se k'a responsabilité u tɛ se k'a supporter quoi wala k'u tɛ se k'a supporter olu yɛrɛ kɔni ka kuma kɔni na ɔ ko mali faamaw nin waati na u se ka maîtriser voilà o kɔrɔ tɛ faransi ka bɔnbɔnyara bilen u bɛ maliyɛnw de taya la n'an k'u ka kɛ cogo min u bɛ kɛ ten o de kosɔn sa olu kan ka taa u n'u jɛɲɔgɔnw u kan ka miiri kura ye n'u bɛ dɔn yɛlɛma ɲɛma kɔrɔ fa min mali bɔr'u ka catiribɔ in na u ko anw ye catiribɔ de ye an taara bɔ an taara bi mali y'a dɔn min don sisan u bɛna dɔnsen yɛlɛma u y'a ye mali tɛmɛna olu ta in kɔni kan ɔ n'u bɛn'u terikɛ jamana wɛrɛ min ye mali kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u tɛna to yan ka d'a kan baara de su biyan yanni ka taa u ka maaw to a ko la ɔ k'u kɔni bɛna a ko ɲɛɲini u kan ka kɛ cogo min na ɔ o kɔrɔ u bɔtɔ don yan parce que u bɛna kɔn mali ma de ne ye min ye yanni mali ka mali ye takuba gɛn cogo ɛɛ eh, danemariki gɛn cogo min yanni o ka se faransi ma a ka kiwa a taatɔ de filɛ nin ye o taatɔ de don faransi an sɛtɛ dɔ de ma kulu walahi an sɛtɛ dɔ ma ne kɔni ka jate la n bɛ se ka fili dɛ voilà parce que mali filɛ k'a fɔ ko délai min dira ni faransi ma jaabi joona k'olu tɛna se u b'u ka responsabilité ta n'o dun kɛra o bɛna kɛ maloya y'u ma e yanni o cɛ f'u ka nin kuma kelen kelennin ninnu fɔ k'a ɲagami ɔ définitivement u b'a fɔ bon an ye mali bila an n'u ma se ka bɛn sinon o fana gɛntɔ don

an bɛ monsieur wage fo nin waati na fo cɛ gamiya ɔ sɛnɛgalɛ caman k'olu ka perezidan de ye usumani sonko ye ka makisali to yen kɔni ale fana tɛ faransi ko la ale fana ko peuple africain an bɛɛ ka kunun an k'an bolo di ɲɔgɔn ma voilà jamana bɛ jɔ ni ala sɔnna an ka ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn an y'a fɔ waati bɛɛ n k'an bɛ vingt-et-unième siècle de la olu bolo ko mɔgɔw bɛ ji min nun fɛ de voilà n'i bɛ don mɔgɔw fɛ don da fɛ kogo ta don o don ka don aa ni maaw bɔr'a kala ma kulu n'u ye da tugu yen faransi ta filɛ ka ko de yanni da ka tugu a ɲɛ a ka bɔ bɔda fɛ sinon a fana na kogo ta ka bɔ mali la ɔ zon n'i jɔr'a ni da cɛ a bɛ kogo ta ɔ yanni ka jɔ ni da cɛ o filɛ bɔ cogo ɲini ɔ ko élection communale minnu kɛra senegal kɔsa in na ɔ ko min ye usman sonko a ye makisali ci marabolo hali faaba yɛrɛ kɔnɔ ka taa se ziguinchor ani thiès ko makisali usumani sonko y'a frapper ninnu bɛɛ la o kɔrɔ ko cɛ a ka maaw ka ca nin waati na ko peuple sénégalais caman bɛ cɛ kɔni fɛ n'o de usumani sonko ye o senfɛ makisali ɔ ko kunun fana walima kunun ni n ma fili walima o don k'a fana ni u ka alimamiw u ka diinɛ ɲɛmaw k'u ye ɲɔgɔnye kɛ n'o ye makisali ka d'a kan ko gɔrijigɛnya o lisi don assemblée kun banna ka voter k'a fɔ ni maa min y'a kɛ i n'a fɔ i kan ka ɲangi cogo min assemblée banna ko loi in voter voilà o kɔni m'a daga mais u ma sɔn ka a ko kɛli kɛ crime fana ye o kuma kun cayalen don a na kɛ kutubakɛlaw ni karamɔgɔw ɔ o bɛɛ ye cɛ dɛmɛ voti in na yen o kɔrɔ o ye makisali bila ko makisali fana n'olu ka ɲɔgɔnye k'ale kɔni ko ko kɔsa in na min kɔni tun bɛ assemblée la ko mɔgɔw k'a bila u kun na k'a fɔ maa dama n'ale bi perezidanya na ale makisali k'a fɔ ale tɛna bolonɔbila kɛ gɔrijigɛniya la kan k'a ka kɛ sɛnɛgali officiellement k'ale tɛna'o bila ale tɛna'o kɛ madama n'ale perezidan ye k'u ka sigi n'o ye kuwa a y'o de fɔ ka d'a kan ko ko ye tiɲɛ ko ko kɔni b'a kɛ fɛn min n'u ka danbe tɛ taa a n'u ka taabolo tɛ taa ko luwa yɛrɛ dɔ bɛ luwa min b'o kɛlɛ ɛ yanni ka so ma ma kɛ a y'a a y'a fɔ kirimu don dɔrɔn o tɛ wa a tun taara asanbile de la a y'a fɔ a kɛli tɛ bɛn mɛ hali n'a ka luwa n'a ka danbew ɔ ni min mun ni yɛrɛ ta kun jamana asanbile la ɔ maaw kɛlɛ ale fana ko bon ko nin waati in na ko silamɛ dɔw kɛn bɛ ka kutubaw minibariw ta k'o kɛ politiki ko ale yɛrɛ bolo nin sababu de y'ale bin kuwa ka d'a kan ale ka asanbile ma a kɛ kirimu ye dɔrɔn hali n'a ma vote maaw yɛrɛ bolo ni macky sall bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ nin ko in na ale fana b'a bɔyɔrɔ ɲini ko madama n'ale bɛ perezidan na ko nin tɛna ta ka kɛ luwa ye sɛnɛgali ɛ yanni ka sɔn o ma i t'a kɛ kirimu ye i t'a fɔ nin kana se yan bilen mɔgɔw bɛ da yɛlɛ o la bilen yan o maana e b'a fɛ ka to sɛnɛgali kunna kudayi k'i tɛna nin apilike yan ɔ sɛnɛgalɛw tɛna taa ne ma o ko la bilen ko kɔni bɛ nin lahalaya in de la ale yɛrɛ kɔni bolo ko min ye jamana kan k'a ka laadaw ɔ a n'a ka awa kilitiriw ɔ k'o bɛɛ lajɛlen kan ka o o kɔlɔsi i n'a fɔ a y'a f'a ka kunnafoniw na cogo min wala bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen. koloni bɛɛ tubabuw ka saraka jugu de nalen walahi maaw bɛ yen jiw dalen bɛ yen a tɛ furazi di maaw ma. a tɛ sɛnɛkɛyɔrɔ dilan ka di mɔgɔw ma muso bɛ togoda la a tɛ ɲɔsimasin d'u ma a tɛ taa zɛrinaso d'u ma a de mana wuli muso ka hakɛ denmisɛnninw ka hakɛ mɛ cɛ ka cɛ furu muso ni muso ka o de o de hakɛ o de ye droit de l'homme ye baganya hali baganw tɛ min kɛ ka miliyariw de bila o kɔ ah ni maa min b'i yɛrɛ kalama ka d'a kan macky sall k'ale y'o fɔ obama yɛrɛ tête-à-tête k'ale tɛna n'a appliquer obama ni joe biden de nin sɛfu yɛrɛ min filɛ ameriki perezidan na sisan gɔrijigɛni fɛn fɛn bɛ diɲɛ na a ɲɛmaaya ye olu de ka parti maaw ye joe biden min filɛ nin ale ni obama ɔ olu de b'a ɲɛmaya donald trump tɛ sɔn nin ko in ma n'a ka kungɛlɛya kungɛlɛya nin ko sugu ninnu tan t'a bolo a tɛ sɔn nin ma ɔ k'ale yɛrɛ fɔ obama ye ɔ macky sall ko nin tɛ kɛ olu tɛ sɔn nin ma ayiwa ɔ ko kɔni bɛ tan wala bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. min ye alizeri olu ka ministre de la défense fana kumana kunun juma k'u ka sɔrɔdasi fila sara epi fana k'u ye terorisi dɔw fa n'o ye terorisi maa fila fana ye ka d'a kan k'olu n'u ka lakana maaw karila ɲɔgɔn na u ni nizɛri furancɛri la wala u ni nizɛri furancɛri la i n'a fɔ alizeri y'a f'a ka kunnafoni na cogo min k'a kɛra alamisa su o kɔrɔ k'a dugu jɛ alamisa la wala i n'a fɔ a y'a f'a ka kunnafoni kɔni na mɛ ko senfɛ olu yɛrɛ ka sɔrɔdasi fila tor'a la k'u ye terorisi fila fana k'u ye o faga bon mais k'u ye mugu ni kisɛ dɔw sɔrɔ banbaanci jɛkulu maa ninnu na n'o ye kalasinikɔf ani ka se mobili katikati dɔ ma ɔ ani mugu ni kisɛ caman k'u y'o minɛ banbaanci jɛkulu ninnu kɔni na i n'a fɔ kunnafoniw y'a di cogo min ɔ min ye alizeri chef d'état-major k'u ye sangafo kɔni ta ka ɲɛsin sɔrɔdasi fila min n'olu tora ko la olu ka fami ɔ ko ka foli ta ka ɲɛsin dɔ dɔn k'o ta ka ɲɛsin olu kɔni ka fami ma ɔ toujours kɔni ko alizeri fɔrɔsiw k'u bɛna to terɔrisi kɛlɛli la maa kelen kelen minnu b'a fɔ u bɛ wɔlɔ wɔlɔ ka s'u ka furancɛri da la tiɲɛ yɛrɛ la k'olu kɔni olu tɛ négocier ko la dɛ k'olu kɔni b'o o kɛlɛw la i n'a fɔ u y'a f'u ka kunnafoni kɔnɔna cogo min wa hali bi sa an bɛ ala de deli Bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen diɲɛ ɲagami tɔnba ɔ k'u ye jɛkulu kura wɛrɛ sigi sen kan minisima ɲɛmaa kɔrɔ min tun b'an bolo yan n'o de mamadu saleh annadif a filɛ a bɛ oni na tugun kulu min ye waati kɛ a ma résultat foyi yira ni wari dun tɛ o mana ko ale de fana kɛra oni ka ciden kɛrɛnkɛrɛn ye ka taa saheli kungo o y'a kɛ saheli kungo ciden ye oni fana y'a ta tuguni saheli kungo ɔ k'u bɛna ale de ci ka taa burukina ɔ ka d'a kan fanga dafiri min kɛra yen ɔ k'a ta tɔrɔ burukina ɔ maa min kumana oni tɔgɔ ra k'a ye konferansi pɛrɛsi dɔ kɛ ɔ new york ɔ ko kɔni k'u bɛna nin de ci ɔ ko nin sɛmɛni yɛrɛ laban yanfanw ko a kɔni bɛna a ka baara kɔni daminɛ wala wala ka se ka taa burkina ɔ walasa ka se ka taa ko n'a bɛ taa a ni ɲɛmaa dɔw bɛ taa wala a ni ɲɛmaa dɔw bɛ taa ɔ walasa ka se ani ɲɔgɔnye min fana n'o kan kɛ 3 février a na kɛ o na kɛ a ɲɛna gana yen ka se ka taa kuma burkina ko lahalaya kɔni kan i n'a fɔ kunnafoni kɔni a di cogo min ani peresidan min n'o fana minɛna ɔ k'o fana bɛ se ka bila cogo min ɔ k'o fana k'o na sigi sen kan wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔ da ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen faransi u ka palais n'o ye palais élysée champs-élysées kunun olu ye kunnafonidi kɛ ko emmanuel macron n y'a fɔ ko macron ka maga a se ka foyi kɛ ale bɛ kunu dɔrɔn de i b'a ta ni kala ye i faransi maa nin b'o kunna o tɛ foyi ye fo dɔgɔlima fɛn ma y'a la fɔlɔ o ma foyi y'a la fɔlɔ wala n'u maa nin b'o kunna ha ala bɛ faransi jigin dingɛ dɔ kɔnɔ a bɛ se ka bɔ cogo min ɔ champs-élysées de kumana ko nɛgɛjuru sira banbana emmanuel macron ale ni vladimir putin ni ɲɔgɔn cɛ ɔ ko vladimir putin k'a ye macron ni jalaki walima a ye nato maaw ɔ erɔpɛnw ka jɛkulu min bɛ yen ko nato n'u u kunkolo ye ameriki ni k'u ye erɔpu n'a dɛmɛjɛkulu ye ɔ olu min bɛ ka ikirɛni kɛlɛ ko yakubaya ka kɛlɛ ɲaga ka ɲaga ɛ irisi bɛna bin u kan a bɛna don tan an b'a kɛ tan an b'a don tan ɔ ko putin kɔni ye jalaki ta ka da nato kan ɔ ka d'a kan ɔ ko putin kɔni ka kuma kɔni a ye yirali kɔni kɛ ko bɛ lahala min na nin waati in na ko ni ko ko bɔra a la k'a responsabilité bɛ da européenw ka kɛlɛjɛkulu de kan ka d'a kan k'olu de bɛ ka surunya irisi furancɛri la ɔ ko i n'a sɔrɔ maaw n'a fɔlen don ɲɔgɔn kɔ hakilila la mɛ o laban na ko kɔni ko tuzuru ka kuma caya u ni ɲɔgɔn cɛ erɔpu ɔ ale ni irisi ka d'a kan sigikafɔ de ka ɲi ka kɔn kɛlɛ ɲɛ sigikafɔ kɛlɛ kɔnɔ sigikafɔ kɛlɛ kɔfɛ sigikafɔ ɔ ko putin fana kɔni ye yirali kɛ ko ŋaniya t'ale la k'a fɔ a bɛ ikirɛni farape ɔ ko ŋaniya t'ale la koyi ale kɔni ko ko bɛn kɛra ko minnu kan kɔrɔlen ni ikirɛni ni ɲɔgɔn cɛ furancɛri da bɛɛ ka hakɛ ka d'a ma ɔ minɛn arimɛmaw kana gɛrɛ olu ka furancɛri da la i n'a fɔ olu yɛrɛ ko ameriki kɛlɛminɛn dakabana caman bɛ yen ameriki bɛ k'olu bila ka na erɔpu dugu la ka na gɛrɛ ale la ale dun tɛ ka sɔn o de ma kuma bɛɛ filɛ wala pisansi fila korokaraw bɛ ɲɔgɔn cin yɔrɔ dɔn olu tɛ sɔn o de ma olu ko min filɛ o de ka dabila o mana olu b'o de nɔfɛ bɛnkan minnu bɛ kɔrɔlen ko ka taa n'o bɛnkanw de sinɔn maa m'a fɔ ko ŋaniya b'olu la k'u bɛ ikirɛni kɔni kɛlɛ nin cogo in na wa hali bi sa an bɛ ala de deli o da ɲuman ala ko kana an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen ɔ kunnafoni dun bɛ k'a jira ko ameriki yɛrɛ u ka bato min bɛ to ka gaziw doni gazi doni bato ko o mugan ni kɔ k'olu bɔra ameriki k'u bɛ ka na erɔpu wala k'olu bɔra ameriki k'u bɛ ka na erɔpu la i n'a fɔ kunnafoni dɔw ye a di cogo min ɔ a na kɛ ni hali ni kɛlɛ nana wuli ni ko kɛra cogo min a na kɛ ni irisi b'a ka gazi to u bɛ nin bɛɛ la erɔpu gazi tila bɛɛ a bɛ bɔ irisi la de u bɛ nin kɛlɛ in bɛɛ la irisi de b'olu furuni gazi la wala u bɛ nin bɛɛ la u bɛ anbarigo d'a kan o bɛɛ la u bɛ sanni kɛ tugun wala mɛ o kɔni ɔ ameriki ka sugu na diya n t'a dɔn ameriki ni gazi bɛ ka bɔ yɔrɔ min ka na lalatɔ a bɛ fɛn dɔ fana kɛ mɛ ka batonba dɔw wuli k'a ka ca bato mugan ye min bɛ gazi doni a na kɛ u bɛn'o bila badaw la kɛ ɔ ni irisi y'a ta tigɛ ameriki ta sugu tɛna diya wa ɔ jeli bɛna san ameriki bolo erɔpɛnw tɛ yan ameriki fana bɛ ka olu bɛ tulon k'anw na cogo min ameriki fana bɛ tulon kɛ erɔpu la ten de bebedenninw tɛ yan u ye faransi ɲɛ ko ani angiletɛri ameriki ni faransi ameriki ni angiletɛri ye faransi ɲɛ ko ka australie marché ba bɔ a bolo wala ka bebedenin don a da halisa a bɛ cucu la ameriki nɔfɛ a y'o senfɛ fana awa k'a fɔ ɔ ko ameriki yɛrɛ ɲɛmaa dɔw ye a yira k'a fɔ k'u ka nin lahalaya in a bato mugan ni kɔ u tɛmɛna ko nin waati na ko ikirɛni ni irisi a cɛ ko bɛ ka gɛlɛya ɔ ni kɛlɛ kɛra bofonya la a laban ɔ a na kɛ o k'a sɔrɔ gazi europe a na dɔ sɔrɔ sa kɛ n y'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min na ko kɔni bɛ nin lahalaya in na o de kosɔn ko nin waati in na ameriki président joe biden ko a kɔni ko ani responsablew bɛ ka kuma waati nataw kan ka kuma ɔ ani ka taa se corée du sud ni japon ani jamana wɛrɛw ɔ minnu labɛnnen don ka gazi a na kɛ ka a fournir ka taa europe a na kɛ n'u b'a fɛ ka ban irisi ta la walima ni irisi y'a ta ka a tiyo fɛrɛmɛ wali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen.
ikirɛni yɛrɛ président kulu a kumana tiɲɛ yɛrɛ la a européenw jalaki ko a jɛnya européenw walima a terilaka européenw k'u kɔni ka kuma caman ba ani k'a ka jamanadenw jawuli k'u k'a dabila sa ɛɛ kulu a ye jɛlen fɔ koyi ee irisi bɛna an kɛlɛ an bɛ ta k'ale ka économie filɛ ka binni. k'ameriki yɛrɛ ko ko k'a ka diplomatie ka bɔ ani grande bretagne ko k'a sɔrɔ foyi t'ale ka jamana kɔnɔ k'olu k'a fɔ irisi ka mɔgɔ b'olu ka frontière da la ko depuis 2021 daminɛ ko irisi bɛ nin cogo na munna u ma wuli ka kuma de b'o waati ɔ k'u bɛ k'a fɔ de hali sugu kɔnɔnaw fɛ ka bɛɛ perturber ka bɛɛ ɲaami ɲɔgɔn na an ka mɔgɔw bɛna bɔ président bɔra ka kuma koyi nin de fɔ a mɛnna n ko maa y'i sigi ɲan de ko europe ni kunnafoniw n'u ka media n'u ka réseaux sociaux bɛ nin kuma cɛjuguba minnu fɔ irisi bɛna an kɛlɛ a bɛ taa ko irisi ka force b'olu ka da la a mɛnna irisi b'a ka baara de la a b'a ka frontière da la a fana a fana filɛ ka o fɛn de fɔ ko depuis 2021 an ma mankan min bɔ nin waatinin na a y'an ka mɔɔw bɔ an bɛna a kɛ tan k'u ka nin kuma ninnu jɔ wala a filɛ k'a fɔ a da la ten k'olu yɛrɛ pɛrɛdila wari min na nin waati laban in na k'olu k'a ka ca k'olu mɔgɔ b'u ka jamana ka développer de voilà ikirɛni yɛrɛ président ka kuma kɛra nin ko dola wari miliyɔn kɛmɛ naani ni bi naani filɛ ka perte o de la nin waati in na k'olu yɛrɛ kɔni b'a fɛ u ka fɛn sɔngɔ de ka basigi nin waati in na et puis fana u ka fɛn ka fɛn mais nin kuma média ni kuma camanw k'a kɛ i n'a fɔ kɛlɛ de bɛna kɛ su fɛn na sisan i n'a fɔ irisi ni kɛlɛminɛw de yɛrɛ dontɔ filɛ olu ka jamana na sisan o mana k'u ka nin kuma ninnu dabila a fana ye kangari da européenw ye a jobilaw ni kun tora yɛrɛ se ka bolo ka siɲɛ kelen a bɛ se nin ma a e ni maa min ka surun n'e bana o na fo yɔrɔ janmanw k'i bɛ nin fɛn d'olu ma yɔrɔpu dun nafa t'u la barika foyi t'u la u t'a ɲɛ maa ye maa wɛrɛ t'a ɲɛ u ye k'i to u ɲɛna n'u m'o tiɲɛ fo n'u dɛsɛra min na ɲɛngo don k'u tɛ dɛgɛ min u t'a fɛ dɛgɛ fana ka cɔngɔw ɲɛna u ta ɲɔ de ɔ kiyɛfu n'i ko ameriki i tugu ɔ a labanna kula a bɔra a ka daden na koyi k'u ka nin kuma sugu ninnu dabila tellement y'olu olu ka jamanadenw yɛrɛ ja wuli hali minnu kan ka na investissement ni fɛnw kɛ yen u filɛ ka pɛridi dolari miliyɔn kɛmɛ naani bi naani de la o tumana k'u ka nin ko dabila mejaw ni wa an ka lasigidenw a ko ameriki filɛ k'o kuma min fɔ ani jamana wɛrɛ minnu y'a fɔ k'o ye filiba de k'olu ka jamana kɔnɔ basigi bɛ fɛn bɛɛ ko maa si kana bɔ wala mɛ a bɛ ka irisi ko min fɔ ko n'i y'a b'a ko irisi kɛ man ka kɛlɛminɛn de ta ka ɲɛsin ma ko k'a sɔrɔ irisi bɛ nin ko in na a ka ca san kelen ye ah irisi yɛrɛ b'a fɔ waati bɛɛ ko kɛlɛ ŋaniya t'ale la wala ko yɔrɔpu ni ameriki de b'a fɛ ka bazi fɛnw kɛ tan mɛ irisi kɔni bɛ min fɛ ale tɛ sigi k'a fɔ u b'u to nin ko in na k'u bɛna ale kɔni ka jamana vize irisi fana ka yen ta o de ka kɔlɔlɔ se a ma wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen o de kosɔn sa irisiw ka minisiri afɛri etaranzɛri sergei lavrov a kumana ɔ ale yɛrɛ kɔni ko nin waati in na ko yɔrɔpɛnw ɔ ikirɛni ko lahala ko yɔrɔpɛnw kɔni bɛ ka ikirɛni ko in kɔni a n'o ɲɔgɔn wɛrɛw ɔ ka d'a kan a ka kuma kɔni na a bɛ ka a yira de k'a fɔ k'olu ni yɔrɔpɛnw ɔ ko u ka kow ma nɔgɔya halisa ka d'a kan olu ka intérêt ye min ye ko yɔrɔpɛnw kɛ ma k'u tulo cɛ o kan olu dun ye fɛn ye olu t'a fɛ u tulo ka cɛ o kan olu b'a fɛ de garanti minnu n'u b'u ɲini u ka lakana ko la irisi y'o de ɲini irisi mago b'o dɔrɔn de la ɔ n'u ma sɔn o ma ɔ irisi fana kan k'a ka yɔrɔ lakana ni cogo min ale fana b'o kɛ olu fana tɛ sɔn maa si fana a b'a ka intérêt defan an fana tɛ sɔn an ka intérêt ka tiɲɛ an ɲɛ na dɛ wala kuma in filɛ nin dɔrɔn de wala kuma in filɛ nin dɔrɔn de o mina lavrov bɛ k'o de fɔ ɔ kɛrɛnkɛrɛn na olu fana kan ka labɛn minnu kɛ

ka d'a kan nin waati na ɔ k'u kɔni bɛ ka labɛnw sabati ani n'a ma ɲɛ ni ko b'a fɔ a b'u sɔrɔ k'a sɔrɔ ka maaw labɛnnen don o n'a ɲɔgɔn ɲɔgɔnw ɔ k'u kɔni n'o baara kɔni bɛ ɲɔgɔn na ɔ ni misiliw ani minnu antimisiliw min bɛ awiyɔnw fɛ ɔ a dugumataw ɔ ani ka taa se kɔntinɛri minnu n'o bɛ fɛnw doni ɔ k'u kɔni n'o labɛnw bɛ ka taa u ni jamana minnu bɛ ɲɔgɔn kan fɔ u ka furɔntiyɛri dɔw la ka ɲɛsin i n'a fɔ ukraine fanfɛ yɔrɔ ma bilarusi yɛrɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ kunnafoni bɛ ka a di cogo min hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen liban perezidan a kumana n'o de ye michel aoun ka d'a kan o don an y'a jira k'a fɔ ko saadul hariri ɔ olu ye maaw ye dɔw yɛrɛ ko ko makan famille royale maa dɔw don ko ani makan minnu bɛ ka mara kɛ makan ko sadul hariri n'olu ka surun kosɛbɛ ale fa de tun ye rafikul hariri iran ka dɛmɛjɛkulu kunnafoni dɔw ka fɔ la olu de y'a janfa faga 2005 mɛ 2000 kɔmɛ fɛn min ye liban kɔnɔ ye ɔ donc an y'a fɔ ale de ko tanki iran ka dɛmɛjɛkulu to liban ko ɲɛtaa tɛ liban ko la ale yɛrɛ cɛ premier ministreya kɛ maa dɔnnenba don pati politigi ɲɛmaa don wa sɔrɔdasi caman b'u bolo liban sɔrɔdasiw cɛ la voilà o de kosɔn ale ko ale y'i sen bɔ a bɛɛ la wa a tɛ maa suteni yɛrɛ ɔ ale ɲɛ bɛ taabolo min na tanki liban b'o kan iran ka dɛmɛjɛkulu ko jamana tɛ taa ɲɛ o kɛlen liban perezida yɛrɛ michel aoun ale ye kerecɛn de ɔ kɛrɛnkɛrɛnna ale fana taara u ka diinɛ karamɔgɔ fɛ yen ɔ ko min ye suna pariti ye k'ale t'a fɛ u sen ka bɔ liban ko la ka d'a kan sadul hariri ye suna de voilà minnu ko ala ko ala kira ko u tɛ sahaba nɛni u sɔn bɛ abubakari u sɔn bɛ umar ye u bɛ bɛɛ to i ka danbe la o tuma na ko olu t'a fɛ k'u sen bɔ liban marali la ɔ bi sibiri in yɛrɛ ale taara se u ka jamana mufti ma ɔ k'u perezidan yɛrɛ de wula ka taa ko ka sɔrɔ kerecɛn don o mana ko epi fana min ye liban n'arabu jamana tɔw tiɲɛ yɛrɛ la olu de ye sinji ye u t'a fɛ liban n'olu kɔ ka don ɲɔgɔn na ɛ libanɛ ɛ iranɛ ye pɛrisiw de ye olu bɛ tajuru sara de la k'a ka diinɛ tiɲɛ a bolo ɔ n'a yɛrɛ t'olu bolo yen ɔ o de kosɔn nin cɛ ko ko ɲɛtaa tɛ yen madama ni iran sen b'olu ka jamana kɔnɔ ko la u ka jamanaden dɔw kɛra sahaba nɛninaw ye olu bɛ ka iran ka hakilila de defa u ka jamana kɔnɔ u ka perezidan yɛrɛ de filɛ ka bɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko u kan'u sen b'u ka jamana marali la u kan'u sen bɔ a la dɛ ɔ a filɛ k'o fɔ premier ministre min kun n'a kun ko k'a bɛna bɔ ko la min ye premier ministre kɔrɔ kɛ ɔ ko sadi hariri k'a kan'i sen bɔ a la a t'a fɛ ko suna parti k'i sen bɔ liban politiki ko la ɔ min ye liban président a ka kuma na ka d'a kan ko min ko k'a bɛna sen bɔ ko la ale ye suna fɛn ye ko a ye baaraba min kɛ a ye premier ministre kɛ ka jɔdabaw kɛ liban ye ka d'a kan ko a ka baaraw kɔnɔ a sera ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ye liban kelenya a y'o de bonya ani libanɛw bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ani politigiw ka se ka ɲɔgɔn faamu ɔ ani ka taa se min ye jamana bɛ se ka jɔ cogo min na ɔ ani jamana yɛrɛ ka avenir ani jamanadenw bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogo min ko cɛ ka baaraw kɛra o de ye kɔrɔlen o de kosɔn ko nin waati na ko liban k'u kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma libandenw bɛɛ u bɛɛ kan ka ɲɔgɔn faamu ɔ u ka jamana u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ekonomi kirisi min bɛ yen ani jamana bɛ gɛlɛyaba min kɔnɔ u bɛɛ kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma ko walasa jamana bɔ nin dingɛ in kɔnɔ ɔ min min kɔni f'i ye michel aoun ka iran ka dɛmɛjɛkulu to i ka jamana tɛ bɔ dɛ ɔ sahaba nɛnina mana don yɔrɔ la a b'a barika de ban wala ala yɛrɛ t'o jamana ɲɛsuma bilen o jamana tɛ ɲɛsuma i ma yamani cile o de donna yen o yɛrɛ arabu jamanaw bɛ ka misili fili ɲɔgɔn ma i ma iraki ye parce que ni ameriki ye jamana fɛn fɛn ci u ye sadamu fa ka na iran ka na sahaba nɛninaw de sigi u kunna u b'a dɔn ko ninnu tɛ taa kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi nin bɛɛ tubabuw ka plan de ye wala ɔ tant que ni iran ka dɛmɛjɛkulu b'i fɛ olu bɛ jamana kɔnɔ mais olu bɛ jamana wɛrɛ de hakilila défend jamana kan olu ta ye an bɛɛ ka jɛ ka kɛlɛ jamana intérêt olu bɛ jamana intérêt n'a sɔrɔ de ta k'a ɲɛsin liban ma ɛ eh, iran ma wala olu ka taabolo y'o de ala k'an kisi tɔɔrɔ ma ɔ ni perezidan kɔni ko ko cɛ kan'a sen bɔ a la wala n t'a dɔn o bɛna bɛn a na o tɛna bɛn a na bilen ko cɛ in fa fagara nin janfa fagalen de la wala liban dirigeant baw don ɔ ka d'a kan perezidan yɛrɛ filɛ k'a tanu olu ye suna parti ye n'olu k'u b'u sen bɔ a la ɔ u k'a tɔ tɛ ɲɛ bilen dɛ ɔ u ka mara fana kɔnɔ u ye baara kɛ ka ɲɛ ɔ liban yɛrɛ ni arabu jamana ani sɔdiya tɛ bilen ani iraki tɛ tɛ bilen ani a k'a sababu kɛ iran ka hakilila bɛ ka don u ka mara la ka d'a kan olu bɛ yen mugu ni kisɛ b'u bolo u bɛ gouvernement kɔnɔ u yɛrɛ ka tɔn bɛ yen u kɛlen bɛ ka mugu ni kisɛ don olu fana ma tun ni gouvernement ma sɔn diyago u bɛ mugu ni kɛsɛ ta fo gouvernement ka sɔn u ta ma u yɛrɛ kɛlen bɛ ka ministre poste dɔw ta u b'u ka mɔgɔw bɛ assemblée la u bɛ don jamana kɔnɔ ten de u bɛ to formation ni fɛn na u bɛ mugu ni kɛsɛ ta wala ala k'an kisi tɔɔrɔ ma o la ni jamana ko a b'u don dondɔya fɛ don min n'a ma sɔn a bɛ gɛrɛ a bɛ ɲɔgɔn fa u ka laɲini y'o de ala k'an kisi tɔɔrɔ